Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị abịakwala na nke dadi anyị n'ụbọchị nke taa. Igbo bụ Igbo, ị ma na agwara m ụnụ na aga m na-enye ụnụ update n'ihe gbasara ịdị n'otu ndị eze otu m si wee kwee ụnụ nkwa ya. Ọ wụ ya ka anyị ji wee bịakwa n'ụtụtụ taa na nke dadi anyị ka anyị jụtụkwa ya obere ajụjụ ka ọ kọwakwara ụnụ nke ya dadi do biko achọrọ m ka ị gwa ụmụ gị niile ndị nọ mpaghara ụwa niile gwa ha aha gị and ya na onye na-enye ha okwu ndụmọdụ Um, nke mbụ wụ na m kene unu ekene afa mụnwa wụ eze Jude Udobi akpa aja abụọ ọgụ n'anya na Biaji eze Igbo second Dadi, Abịaji. udo dịrị gị ọ ga-adịrị gị na mma ụmụ gị nọ na mpaghara ụwa niile sị ka m jụọ gị na na ha chọrọ ka ha jụọ gị sị kedu ihe wụ ọrụ eze na obodo um, ife wụ ọlụ eze n'obodo wụ eze wụ ezigbo eze wee ma ka obodo si wee dị eze na-achịkọta obodo to make sure na ife niile na-eme n'obodo ahụ dị mma make sure na a ma mme ife a na-adị eme eme n'obodo ife dịka igbu mmadụ ife dịka na mmadụ ji ọgwụ gwọgbuo mmadụ ibe ya eze ka ọ dịrị ịkpọ ndị mmadụ eji bute onye ala bịa make sure na ya wụ ọgwụ na emelụ ya na ọ ma lụ ọlụ make sure na ife niile gbasara ndị Igbo e nwere n'obodo na ọ na-ekpokọ va ncha niile ife niile a na-aga ọfụma make sure na ọ ma ka ka ife a na-adị eme eme na omenala si wee dị na eze ka ọ dịrị ikpokọ ya make sure na ife niile adị mma make sure na security dị iche iche dị n'obodo a obi o nwere abụme security na eze ya-ebu ụzọ pụta kpọkọ ndị mmadụ make sure na ife concern security na-aga aga igwe ya gaziere gị thank you o nwere ọtụtụ ndị jụrụ ajụjụ sị na ha na ihe ha na-achọpụta n'ebe ala igbo nọ na ihe dị n'eze na ọtụtụ ndị ọtụtụ ndị na-azọ eze na-azọ ya ọ wụ na e chie ha eze ka ha were ya na-anafu ndị mmadụ ego igwe achọ m ka ị kọwara ụmụ gị onye nke jụrụ ajụjụ dị otu a Mm. onye na- na-achọ ichi eze ka o were ya na-anapụ mmadụ ego ọ ya na-ebute ọnwụ ya na-ebute na ya nọkata eze ọnụ ọnụ veri ya azụ ya na-ebute na ya nọkata a sị na nnukwu azị ntị eme eze ya na-ebute na mmadụ nọkata n'ụzọ ọta afe ntị ya ife dị n'eze si ike ọ bụrọ ife ụmụazị ee eze ọghọrị ọghọrị va na-abịakwa arụba ṅụrụ n'ife eze mana eze ala asị na ya nọ ezigbo na-anụta ezigbo aka uwe eze na-eme ife eze suppose na-eme ndị ahụ ụmụazị kịta amụtazi onye chọọ ịdị na-ele ana mmadụ zuru ego n'ori ma o chitie mmadụ ibi ya o ji chọọ ka o chie eze ka o nwee ike ịba na n'okpuru ebe a wee nwee ike ịdị na-emewu ndị mmadụ gị na ya kwuo okwu a na si na eze ọ gbadoghị a na anọ na na awụrụ ala ya ọmụgwọ je kpara a na-akwe na n'ọnya agwa kọwaa wụ na eze si eze asị na osisi na-egbu mmadụ ọ ife na aga na-ekwuru okwu oge ọbụla onye ọbụla na-eme ya asị human being emezi ya na ọ jọka onye a pụpachi eke onye ọbụla gwa onye eze kpọkọọ ndị eze ka ọ bụ ka ndị eze si ya esi aga nakọta ụgbọ ọ gbara nwe ebe ndịrọ onye ebe ya na-ebute ya eze suppose ịkwụ aka ya ọtọ o nwere ebe egwu ọjọọ oke ajọ oke ngwere nọ a na-ekwecha ụgbọ ibe ahụ kama na mmadụ onye ọbụla suppose ime gịnị ịkwụ aka ya ọtọ n'ime eze udo dịrị gị eze igbo o nwekwara onye nke jụrụ ajụjụ sị ọ wụ ihe gaziri agazi na omenala igbo na a bịa na ofu obodo e nwee eze naabọ n'ime ya kọwakwara ha n'ajụjụ ahụ Em, na ọ bụcharọ ife gazi agazi ada eme ya eme ovu eze na-anọ n'obodo ada enwe eze naabọ n'obodo na ovu eze ka a na-enwe Ebe obodo ọbụla na-echi eze naabọ nnukwute ọgba aghara ka ọ na-ebute ya gazie and ọ kwere nghọta na onye ọbụla bụ mmadụ chukwu ka eke nwere ike ịnọkọta si na ya chi eze chie mmadụ naabọ ọ ya nwere ihe bute eji chie mmadụ naabọ maka o nwere ndị eze a na-aga nakọta nye va suspension okwu ama nkụzi okwu ma chọọ ka fa kpọọ otu ma ife ọzọ onye ahụ na na-aga nakọta asị na agba ndapụ ebe a ntị ka e chie onye ọzọ ebe a ọ na-enwe ife bute eji echi eze naabọ ị gaba na history nyobi ya ọ ya enwe something ihe eji mmadụ egbe egbe bata echi eze naabọ udo dịrị gị onye eze o nwekwa nke jụrụ ajụjụ sị Kedu ihe ị nwere ike ikwu gbasara ịdị n'otu ndị eze nke a kpọrọ n'olu Bekee The Concession of the King? Kedu ihe ị nwere ike ikwu gbasara ya? Ee, o nwerọ ive ọzọ m na-ekwu na ọ wụrọ ma ka onye ọbụla mara ive ịdị n'otu o nwere ya na mmadụ na ọma mma nwata bụ ọgụ egbe igbo ọ sị na ọgụ a na-atọka best life mmadụ ya ebi wụ ịdị n'otu onye tabụl nye enwe nne ya nwa ebe nwanne gị ma ekpochi ya anya azụ ka ịkọwara ya ọwarị na-atachichi igburu ya nke ejibe nke ya adị na iji poison n'akpa ma ọ na iji mma n'akpa ihe eji gbu ya ma ọ nwanne gị kọwara ya na ya akọghọta ife ihe akpata n'elu ka evi na nlọgụ wee nweta ya so na enwere ife dị ka ịdị n'otu n'otu ịdị n'otu best life mmadụ nwere ike ibi ebi ọ eme gị nwere rest of mind mee gị nwee arụ isi ike mee gị ịdị ogologo ndụ mgbe nwe ebe isi ozi imena so na ebe na-achị gwa mmadụ ive a. ya gazie keekwanụ ndụmọdụ ị nwere ike inye ọtụtụ ndị eze ndị ọzọ ka ha nụ olu gị kee ndụmọdụ ị nwere ike inye ha ndụmọdụ m nwere ike inye va wụ na mm, o nwere onye ozinarị na chineke nna wụ eze ọ anyị nwa dị n'okpuru chineke nna ya. ndụmọdụ m na-enye va wụ onye ọbụla kaba arụ kwụwa aka ya ọtọ ya bụ mbụ onye ọbụla kaba arụ kwụwa aka ya ọtọ ka e wee na-eme na ọ chukwu ya-eji aka ya edozi ive eze doziwe ya mma ka o si zigbo ozi dị nọ ibe ya na-adị mma so na ndụmọdụ m na-enye va wụ na onye ọbụla kwụwa aka ya ọtọ ya kacha mkpa ana onye ọbụla kwụwa aka ya ọtọ wee na-eme ive eze chineke na-egozi onye a si n'ava ọkasị bụ onye nwe anyị ise yes ise ise a sịkwa ka anyị jụọ gị eze igbo kedu ekpere ị nwere ike ikpe gbasara ụmụ nwanne nwa ụnụ nwoke nke wepụtara ịdị n'otu ndị eze a kee ekpere ị nwere ike ikpere ya ekpere m nwere ike ikpere nwanne anyị nwoke nke dị ozi na wepụtara ịdị n'otu ndị eze a ka eze niile dị na n'otu thank you nwa anyị nwoke a wepụta onwe ya wee kwe na ya gbarịwa jebe ije ọ ije okwu eze otu ka ekwughanye n'obodo a mana nwa anyị nwoke wee tara taya wa na-agbara ibe niile afụgo m ụmụ ikirikiri ive o megara eme fụ na ya emenwu ya chineke na-egozi ya ọ bụrọ mmadụ ya-akwụ ya ụgwọ ya na ọ chukwu ya-eji aka ya kwụọ ya ka o esi kwụ mgbe ọ na-akpa ndị eze ma nwere ike ịdị na-esupport ya si support bụ ya ka o wee nwee ike ime nwere ọ wụrọ obele ije ka ọ nọ n'ime ya na njenje dị ọ na ọ kpara too much ka o nwee ike ịgarugo ebe niile ọ garugo ebe niile at least ive o ji n'aka o ji eche- ese ndị mmadụ ọ wụrọ obele ive maka na ọ bụrụ na ikwere ekwe okwu onye ekwe ndị mmadụ anụ ana m achọ ka akwere ya ọgwụ site n'ikwu okwu ka ndị mmadụ nụ site n'igwe ndị mmadụ ka o nwee ike ịghọta ibe okwu ọ na-ahụ na ibe ahụ ga na-eme ya na-ezu ezu ma ibe ahụ ga gwacha mmadụ ya na-asị na ya ajụ ana m arịọ ndị mmadụ ndị eze ndị ọzọ bikonụ ka anyị nyere nwa anyị nwoke a aka support ya n'okwu ọnụ support ya n'ije ọkpa supportkwuo ya n'ego ka o nwee ike ịgbado gebe na-eme ive ọ suppose ime ka obodo dị mma na obodo dị mmadụ mma ọ kwa ya ka m na-arịọ ndị eze si n'ava ọkasị bụ onye nwe anyị Igbo ndị ọma na-ege ntị, unu ahụna ndụmọdụ daddy anyị nyere ndị eze niile n'ụbọchị nke taa. ekwekwa m ụnụ nkwa aga m na-enyekwa ụnụ update na-agakwa n'ihu gwa ụnụ na o nwekwa ndị nwere ajụjụ ka ha ka na-ajụ m aga m na-aza ha ya site n'aha Chukwu Okike Abịama ise Thank you very much.